ụmụnne m ụtụtụ ọma o. ekene m unu Em, ife m ji wee dee ife a m dee ụmụnne m mụlụ anya bụ that na ife a na-ekwu okwu ya oluga anyị n'ọba mana unu nwa ama m ife na-eme m. Ọ bụ na nghọta

nwa ọgụ ndị boko haram va na-anụ since na kala anụsi ya mana ndị nọ na east east and south east na-agbula onwe fe na-emere onwe protest dị happy na-akpagharịla onwe fe ka e deployela army ụmụnne m ife na-ewe m iwe bụ unu na ọ bụ na unu kpuru ezigbote isi ife kpata unu ji kpuru ezigbote isi bụ that na unu na-ene n'ọnwụ unu unu na-ene n'ọnwụ but unu na-eche mgbe mmadụ gwara unu ife unu ya eme ife unu wee mara ife unu ya eme o nwere ife na o nwere ife m na-aga nọ nnecha mụọ amụ kedu how many times a ya agwa unu eziokwu

jede test the armoured tank na be onye isi aka be jede test armoured tank gbatuo mmadụ nwanne ife ndị a na-achọ n'aka anyị bụ ka a ma ma nwelụ ngwa agha anyị asị na-enweta n'aka anyị ka a sịzia that na ndị IPOB bụ a terrorist if ọ bụrụ na achọrọ ịma ife na-eme mepenụ anya achọ nwa ka anyị IPOB ga-esi nweta weapon n'aka IPOB ọ bụrụzia na o leadie to war ọ wụrụ na amala ka unu malụ mgbe ọbụla tako isa ntụba ya afọ state ndị anyị jela anyị kwunye ndị anyị kwunye mụnwa bụ ndị security anyị ya egbu anyị ọmụmụ ụkwụ anyị o mana eji agba uru bụ onye na wakele up bụ onye ya nwụrụ onye wakekwe up bụ onye ya agafe ije anyị nọ n'ime ya because na aghọtara ife na-emenụ ọ na-ewe m iwe kedu nke bụ na na a na-ekwu na nwoke nọ n'ọchịchị bụ clone ọ bụlọ mmadụ bụ ife ya bụ emanụ si from obodo ọzọ yiri onye ọchịchị anyị kapa tọnụ n'ilu ya mee ya surgery palatala anyị ebe anyị nọ onye isi anyị still unu nwa nọ na Nigeria amala ife na-emenụ unu kpuo isi ije na na ebe ahụ president anyị ka unu na amala na a na-eme surgery ka unu na amala na e nwe ike ịpagharị ihu mmadụ o yibe onye ọzọ ka unu na ejibe anya nene ma buhari na-acha ọcha etu nwoke a si acha ọcha ka unu a ma na buhari anwụgo ọ dị very shameful ndị a lapụ ọgụ niile ebe ya nọ na north ndị nwoke ala mbụbe ebe since 2011 nke 2010 nke 2009 boko haram bụbebe ma defeat gburu boko haram ndị gaa bakassi peninsula ana ana biafra ba were daghachi ndị cameroon ka ahidjo na cameroon na-esi na cameroon bupụta ngwa agha mgbe biafra na-anụ ọgụ mana va jiri ije nata bịa na va defeat mụrụ ndị army cameroon mana va gbalata biafran land by the way ka m gwa biafra onwe ya na-eme na biafra mmadụ a na-anwụ there ọkwa form of security na-egbu anyị nwanne m kedu mgbe ife ya eme anyị ka anyị mara ife kedu ihe kpatara na igbo igbo na emeghị igbo na ị bịa ị bịa dakpuo na mgboko a na definitely na onye nke nna ya esi adakpu na mgboko because o nwerọ onye chọrọ igezi nke bụ eziokwu ọ dị unu ka ka okwu gafere ofu onye gafee mmadụ naabọ ụmụnne unu ụmụnne unu na-agwa unu okwu still unu nwee enọkọtara ndị na-ede ebere ivuo na ife a na-agwa unu bụ eziokwu kee ife na-eme unu kee ife na-eme unu ndị edefeatile boko haram ma defeatile bakassi peninsula em cameroon annex mgbe defeatile war niile dị na naijiria ma ndị tụ bọmbụ ma ma hausa herdsmen ma ndị emechala esi boko haram ma ala efe wele release still uchu unu akala agwa unu ife na-eme eme i swear onye ọbụla egburu m ebele akwa onye ọbụla egburu m ebele akwa because abata mama mba akwa bụ ọ bụrụ ife niile ka anyị agwa unu mee unu ya enwe mind were ife kọtụ kọtụ gbagbuo onwe unu n'ụlọ were ife nwere isi nụọ ọgụ gbuo onwe unu mana unu fụrụ enemy na-egbu unu unu nọchi ya azịa n'ala a na biro unu na unu ma ife na-eme zuzubenụ na-ezuzunụ zusubielibenu ọkwa ego ọbụla unu na-eje unu na-eje adoration unu na-eje na emmanuel nke mbaka unu na-eje ekpele unu na-eje emmanuel ọdụka bịa nyere anyị aka unu anụghị mbaka kwuru okwu o kwugo nke ya kpọ kpọ kpọ biafran protesters ma ọ kpọ ipob na agụụ na-edisturb ha mbaka ego ole ka ọ dịrị Mbaka oji ego Mbaka Mbaka ọ bụlọ kins kins kin and kindred bịa zụrụ ya n'akwụkwọ ọ bụlọ ego atụrụ atụ ka e ji zụ ya n'akwụkwọ tụtazi ha ya okoide dọbụlụta ibu ụmụnne 419 ị fụlụ the world ọ bụrụ ị fụlụ wọrọ ị fụlụ ụmụnne ya bata brazil a ọ bụ na 100 percent only 2 percent ndị ojii bi ya mmadụ na enwele jizọs na enwele meri n'ofe eji wee fuula anyị still mbaka nwere god na-eprichie jụọ onwe gị for you people gago that nke mbaka for almost years kedu changes gago na ndụ unu nothing uru egwu na na-etinye were egwu na-ekopi ọta na-egodo ego ọtụ na-akpagharị ebe a sị m na-eje ekpere agbachara nkwụ na ụkwụ na adoration nwe na-ala ọtụ nke ọsọ nwere ihe alụ a na-ana na-eme ebe anwa m na-ejegbu onwe m ana m agwa unu eziokwu ebe na anya mepee na anya mepee na anya olugo na mgbe a na-asị nwa anwụna nwa anwụna a sị nwa nwụọ ewetago ya bụ nwa anwụna nwa ahụ anwụ ihe m na-agwa unu wee kiere ọfụ unu nụta ọtụ ifeanyị ụba kwu ụbọchị na ọ sị onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye igbo jee gbanye ekwentị ya mgbe ọbụla a sịrị sị gbalụtala kaba gbalụtala kaba gbanye- kaba gbalụtala

You know what? And if we don't start making a step on it, then overnight it's enough for them to genocide us. They are not afraid. Gwa m ife jikọtara Awụsa ịgbalata n'Igbo. Gwa m ife jikọtara ndị Awụsa ịgbalata n'anị Igbo ka ife na-achọ n'anị Igbo. Anyị enwee ike isi Biafra jebe North ije nụọ ọgụ.

ndị nọzi anọzi jirizie maka iberibe las ya nọ nna ana ma ndị e nyere enigwe sị mana ya eje n'igwe ka baalụ zọtala ụmụ gị ebe bakpọrọ hụ mgbe n'ụwa ma ị ya-amụ nwa nke gị ịghọta anyị ala emesite n'igwe ọgụgụ na ya eje n'igwe ka anyị zọtala ụmụ anyị ana because ọ ndị anyị la anyị ụka bibe na-azụ ana anyị ọ britain awụsa abụrọ problem anyị briten bụ ibe chọrọ biafra briten chọrọ ka biafra dị wipe out briten chọrọ ka e genocide ya anyị briten don want us to live briten want our land briten want our oil they don want you they don want to see you I don't hide it anymore, and it's not a secret anymore. The same people that gave you people religion, we are the same people that is killing you people.

for for whatever you want because you are ready for that if you want it go spiritual want it physical we don't we don't worry about it so let it start we are giving you people enough enough chance for you people to rethink even the northerners even the yorubas see my people yorubas declare oduduwa they declare oduduwa and their people

It's very bad. It's very bad. I say God. I, go, I say asị Chukwu okike ya biko ada olu ya chekwara anyị because ọkwa maka unu nwa n'ebe ahụ only few water only few water ekwu okwu Biafra my fellow brothers and sisters my born with even nonsense Biafra ka el Biafra ka odinenka nnenka

You understand? It's you that die that still come in this world and repeat that same suffering that you are suffering. Ọ dị ma n'English reincarnation ọ dị n'omenala ịnọ mmadụ ụwa ọ spirit gị ibe na-abịa n'ụwa ọ bụlọ alụ gị na-abịa ụwa ọ bụ ị na-aghọta alụ gị nwụọ ọ baa n'ime ana lee ule spirit ka dị ndụ spirit iri ka na-eti ya gen dekwata ụwa tụrụ bebi sọsọ igbuo nwa gị amụọ gị nwa ya egbu gị ọsọ itinye ya kụpụ ya nọnsensị ịmụọ nke gị ọya ị- ịbịakwa ụwa nke ọya akụ imesilesi iwu na atụ change mentaliti tinkele anyị ibe bila anyị na ọbụla ife niile a kụzi in fact ife niile a kụziri anyị both ma na skuul ma na chọọchị ma na ebe niile fa ncha niile bụ asị o nwerọ eziokwu dị na ya unu tune wake up unu dachọ sleep o mana ihe m na-achọ ịgwa unu bụ onye ọbụla nọrọ ya mụrụ anya oge mgbe ndị ji esi onye ọbụla jee golu ọ wụgodu ọ wụgodu egbe ya golu debe n'ụlọ o mego unu n'anya o mego unu n'anya o mego unu n'anya some part na-aghọtara ife na-emenụ mana gaa Abia steeti na ọkụ na-enwu ya ịghọta gaa Abia steeti na army ejigo in fact east south east niile army anọgolu ni already ife a dị ready bụ igbu anyị because o nwerọ ife ọzọ anyị dey wake up a na-egbu anyị one one two two three three anyị wake up agbabazi anyị anyhow so till anyị pụta street face ife a na m agwa unu ọ bụrụ na anyị nọ outside ọ bụrụ na anyị nọ outside doesn't mean that we are not fighting that battle anyị nọ ebe a eche any nonsense gọvanọ si from south east si na ọ na-abịa obodo a ịghọta ka ọ tụọ ọkpa n'obodo a unu anyị nene anyị na unu anyị watchịzi anyị na tv ife ya-emezi o nwere ya agba ọsọ n'ọgụ a ọ sọ ya baa US ọ sọ ya baa London any country sọrọ ya gọvanọ anyị ndị ọchịchị anyị niile gbanakọ ma ọgụ a bido anyị achụpụtara anyị egbube nke ọsọ mwa kpatara ọnwụ anyị ịghọta so gwakwa ma Obiano gwakwa na Ifeanyi Ugwuanyi gwakwa na Rochas gwakwa na other south east governors ma ndị chịga achị ma Peter Obi ma prof prof Soludo ma other people

Bakle gwọ ka agbọ kpụọ slave na African country anyị ada ọtabazi ya because ebe ọ na-akwụela ala anyị mana ọ ga-ebido gwachi ịgba ọsọ ka ndị ya nụzi nnụọ we can do like that a na-egbu anyị anyị bụ ọkụkọ anyị amarọ ife nwanne nwanne unu nwoke bụ na ọ bụrụ nwanne unu nwoke na ụwa adịgo full of information gaa Facebook a na-enye unu truth ka everywhere a na-agwa unu eziokwu but unu believe na nonsense ndị ọcha wetara na-akụzili anyị na skuulu unu believe na a na-agwa unu eziokwu na skuulu

Ife na-eme nne gị nothing because you don't understand what, they are, what is doing us. na ndị igwe anyị na ndị kinsmen na everybody onye ọbụla nọ into bribe a na-aghọrị anyị jee Hausa e nwee Arewa youth jee Yoruba fa nwee Yoruba em, em, Oduduwa youth nke be but only igbo bụ ife na-adịrị organize only be anyị bụ ife na nwere ndị na-ekwulu anyị ọnụ ndị awụsa formụlụ anyị ife a na-akpọ ọha na eze ndị awụsa form ife niile represent anyị ife ndị awụsa tinye governor na-achị anyị only igbo people bụ ife na nwere sense of faculty igbo people amala ife nna nụrụ onu m ekwula onye na-azụ onye ọbụla igbo people na-ena ego gbuo na onwe wute ego anyị ama mgbu onwe anyị wute ego ego bụ akwụkwọ nkịtị ị ghọta ego unu na-achụ achụ bụ akwụkwọ nkịtị ọfụ nwanne anyị na-egwupụrụ afrịka maka na amala gwa m mgbe gboo before e nwee slave trade ọ bụrọ gold ka eji eme business ọ bụrọ gold dinar ọ bụrọ gold gold ọ nwere value n'anya gị gold ọ na-agba nchara ọkụ gbaa gold ị ma nje welie bana afọ na fe nwere gold na fe nwere mineral resources via dual contest with Africa na abawali anyị bido na bani afọ ọsụ anyị everything force ọkọrọ isi ọnọsụ anyị e use bie gwa m ma ọ bụ na after tomorrow si dat na a abụrịchi necklace ka nwe ijo wee ihe eji eme ọ yalụ pụta nwe jewelries onwe isi nwoke ike ihe ji nke iji n'aka wee mee nothing ndị ebugo gold anyị buo omenala ya buo ebrete mastin mana igbo achọzie n'ala ya na bikọ n'afọ na nzuzu anyị dị too much nothing too fucking much if you don't wake up relax sleep ihe m gwa unu bụ okwu amala m ma ya gwu ọzọ biko o wee esu amala m ma ya esu mana ife m na-afụ na chukwu nna meele anyị ebere afọ chukwu okike abịama chukwu ụmụ igbo ọ gị mela existence anyị anyị nwa bụrụ the oldest people on this planet chukwu okike a sị m biko dube ụmụ gị chekwebe anyị chekwebe anyị anyị bụ ụmụazị anyị ka na-awụ anụ n'afọ n'afọ o nwebeghị ife anyị ma ọ ga-akpata otu dị etu a mana ọ bụrụ na i gego anyị ntị chee anyị anyị emejọgo gị anyị ejefego n'ododo gbaghara anyị nye anyị ike iji merie ọnwụ a dị anyị n'ihu na ọnwụ a abụrọ ọnwụ ofu onye ya anwụ ọgụ abụrọ ọgụ ofu onye ya eje ya ike etu anyị sikwa ekosiri site n'afọ gị bụ chukwu na ndị ana ise tetenụ n'ụla tetenụ n'ụla tetenụ n'ụla tetenụ n'ụla o nwere ife unu na-atụlụ egwu ọnwụ ọnwụ ị na-ene anya bụ gị nwa bụkwa isen life a ka na-abịa ndụ na-anwụ so ọ bụrụ na ị ghọtara ife nna nna gị ghọtara you suppose not to be afraid of anything by now aka m na-agwa unu na-agwasị unu ike tetenụ n'ụla ka ọ dịbagodu